Takulandirani pano pa Lahiri K TV pamene timakupasirani latest news, news zangochitika kumene Malawi muno. Ife a Lahiri K TV timabweretsa ndi ma pologalamu mbambande. Kodi mwapanga like, share komanso subscribe? Mudziwe kuti Atupele wajoina mcp. takhala tikukuwuzani kuti ndalama inakaperekedwa ku mec 10 miliyoni atupere anatenga kwa achakwera kuzera mu pulogalamu zija za kuchikangawa kupita ku ntaja kukatukana aprofesa arthur peter mutharika atupere analimbikitsidwa transport zonse zinali za mcp ndiye izi zikuchitika ku mangochi nkungulu chakwa chimwala uko tiye chimwala kuli a aisha mambo malire ya balaka ndi mangochi kumpale uko pampale kuchokera mwa chimwala umu mosemu mwa mpinga njira radio maria kumapita ukoko zimezi zikuchitikazo ndizoti ndizenizeni udf yagwirizana ndi mcp funa tikuwuzeni choncho ndipo zija akukambirana kuti aisha mambo komanso lamuze khani khani akunenedwayo ameneyoyo ndi mamuna ake wa aishayo ndi banja limenelolo mamunayo anakayimirira kwawo kwa achewa mcp naye aisha mambo anayimirira kwawo udf wachiyawo Akhani akunenedwawo, Kha- Kheni akunenedwayo uyu Lamuse ndi mamuna ake wa Aisha Mambo ndi banja limeneli. Kutereku izi zimene akunena kuti mu nthawi ino ndisogoza Aisha Mambo ngati UDF 2029 ndizayima ine Kheni ndizaboza chabe akufuna kungolowesa MCP. Kheni ndi wa MCP. koma ndi- ujeni ndi mamuna ake uyi aishayi mamuna ake ndi kheni akunenedwa limeneli ndi banja kutereku ndi maboza okhaokha akuchitika pamenepa akuwaonanso anthu ali kumeneko kupusa mukuona udf apapa yalakwisa kwambiri chifukwa achiwaya anaphedwa ndi malawi congress party Achiwaya aja anaphedwa chifukwa chonena kuti anadziwa kuti gwirizano wa udf ndi mcp sungakhaleko ngati Chiwaya alipo wa udf wa pa Mangochi. Chiwaya anaphedwa, wapolisi imedi ku Makanjira kuja anaphedwa, adini wa ku Radio Maria ku Mangochi konkuno wa chisilamu silikali uja anaphedwa ndi mcp yomweyo mu ndege muja. Mukuona zimenezo nde gwirizano umene ulipo ndithu mcp ndi udf atupere muluzi wapita ku mcp khulupirirani atupere ujayo sakupanga welfare ya amalawi atupere akupanga za iye kuti alemere atupere nanga taganizani watukana pitala mutharika malo moti mwina atengane ndi achinyamata azake iyeyo wapita kwa chakwera kodi inu lero chakwera ndi munthu woti ungapite ukapange naye ubale chakwera akuluakulu a udf atupele muluzi anthu inu a udf ndi amalawi nonse tayikani pamwezo kunena kuti achakwera monga mmene aonongera zinthu ananena pasipoti 14000 sizinachitike fetereza 4000 sizinachitike free water and electricity connection zopanga magesi ulere ndi kulumikiza madzi ulere sizinachitike azimayi makolo amene ayamba zaka 65 kupita uko pamwezi azizalandira 15000 sizinachitike anyamata 1 miliyoni azalembedwa ntchito sizinachitike ku ntchito anthu azasintha azizapita 8 koloko osati hafu 7 sanapange zonse achakwera zonse zimene ananena palibe even chimodzi sichina sichinachitike ndelero atupere muluzi akanene kuti akupita ku mcp ndipo panopa wapita walandira ndalama chilima anafa chifukwa cha dyera la makobiri atupere so zizamuonekera Aaa udf yapanga alliance ndi mcp izizi Atupele wazivomereza chifukwa cha zinthu zitatu 1 2019 ku constituency ya Atupele ku Machinga analuza ma vote a u MP analephera kuchokera 2019 kukafika pano Kati monsemo Atupele sanakhale nduna, sanapasidwe ntchito even ku Malawi Congress Party olo kwina kulikonse Atupele am, zaoneka kuti Atupele wanyozedwa kwambiri. China chachitatu ndichonena kuti Atupele chaka chino kupita ku page house kwa Arthur Peter Mutharika kuti akapemphe u running mate kapezeka kuti u running mate kukhala wachiwiri ku alliance zakanika. Izizi Atupele kupita ku mcp wakhala ngati mtima wake ukupweteka. He feels pain akuva kuwawa kuti wanyozeka. U MP kwawo ananyozedwa sanawine. Zaka zonsezi palibe ndalama iliyonse waipeza. Kupita kwa Peter Mutharika kumene amadalira kuti tipanga alliance kuti Atupele abwerere mwakale. a Mutharikanso akana nde apapa atupere muluzi mtima wake wapsa mtima kwambiri mtima wamuwawa zamupweteka kutereko azanga ndifuna ndikuwuzeni pa gulupu pano kunena kuti atupere zimene apanga gwirizano uwu atupere akusamuka atupere wachoka ku eastern kumachinga atupere wasazika kuchoka kwa bambo ake chigawo chakumwera kuno atupere akuchoka apa atupere akukalowa mcp for good anthu amene ati amusatire atupere ku udf anthu amenewa muzathera pompo koma atupere akangolowa apa ku udf sazatuluka ndipo atupere akupita akakhala kwawo ku lilongwe atupere chifukwa chi- am- bambo even amayi ake kulilongweko anamwalira atupere wasala yekha nde abambo ake amakhala ku blantyre aja atupere apa ku eastern kuno akusazika nde akufuna kuchoka kwake kupita ku mcp anthu amuperekeze amuchite akampani kapena kuti escort akufuna amuperekeze akampani nde atenge anthu akwa aisha mambo a udf amene ali ku eastern kuja amutenge atupere akamusiye mu mcp atupere akakalowa mu mcp sazatulukamonso iye uja akhala wakulilongwe izi ndifuna ndikuwuzeni kuti atupere panopa ku eastern region ndi ku southern akusamuka akakhala wakulilongwe mu mcp ndipo udf izathera momo iye uja azasala ku mcp ko ndi azizake akulilongwe Mgwirizano uwu u- ulipo. U- Musawukaikire china chilichonse, musakhale ndi makhweshoni. Ayi, Aisha mambo uja akuziwa china chilichonse A to Z amene ujayo. Chifukwa MCP sangabwere ka- kapangise sonkhano mu constituency ya Aisha mambo ku Mangochi Nkungulu palibe connection ina iliyonse ayi kodi odi anapanga kuti a mcp anagwirizana kale ndi aisha mambo koma chifukwa choti aisha mambo uja wakhala ali ndi udindo kwambiri mu parliament muja ngati second deputy speaker kumene kujako ku parliament nde aisha mamboyi ndi mcp akhala akumakumana kumana ma meetings amapanga ndi achina gotani hara achina madaliso kazombe achina ndani a chimwendo banda ndi aisha mambo ngati mene amachitira joyce chitsulo uja wakumwanza anamwalira uja nde aisha mambo uyu uyi sakuziwa kuti atupereso wampanga nyambo atupere wamupanga nyambo uyi kumpasa ndalama kuti atupereyo aperekezedwe ku mcp akakhazikike zikomo kwambiri pa gulupu pano uwu ndigwirizano onena kuti atupere wapanga chikuwawe ngati mmene anachitira chilima uja kuyambana ndi pitala mutharika kupita ku kongeresi ndifuna ndikuwuzeni atupereso apa wayambana ndi anthu akwawo sanamuvotere apa wayambana ndi dpp yamukana running mate apa wapanga chikupsa mtima chipsera mtima akupita ku mcp chifukwa mtima wa atupere panopa wasowa kopita atupere has nowhere to go chimene wachiona chanzeru ndikupita ku mcp zikomo kwambiri mawu abwino